igbo kachanụ ka igbo mma mma nụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ana m ekene onye ọbụla asị m nke echi ya zelu ee abịa m iwetara ụnụ akụkọ iho nna anyị ha na-aga ehoro anyị mgbe gboo ịghọtago ịma ọ na-emezi ụfọdụ kịta anaghịzi ehozi iho ịghọtago ọ na-abụ mgbe gboo nna anyị ha gacha afịa wee bata o luo n'abalị eriche nni abalị akpọkọta ụmụaka a na-ehoro ha iho a na-akụziri fa ihe na-eme mgbe gboo na-akọwalụ fa ọdịnala like mgbe gboo mpa anyị na-aga kpọta anyị ọ kpọkọtacha anyị ncha niile ọ na-eholo anyị iho like o nwere iho nke ọ na-aga eholo anyị ịghọtago nke ahụ bụ my best asị na mmadụ na-awatch film nọ nke ahụ bụ nke ọ kacha like ya iho nke ahụ ka m kacha like ya ịghọtago aga m akọrọ unu akụkọ ihe ahụ ka ụnụ fụ na unu soro m wee tụlee ya o nwere ofu nwoke nụrụ nwaanyị naabọ ịghọtago mana ọ igwe ka ọ bụ n'obodo ịghọtago so nke mbụ ahụ o bu ụzọ nụọ nwaanyị nke mbụ onye nke ahụ wee mụọla ofu nwoke o wee nụta nwaanyị nke ịbụọ ị ma na ọ na-eme ndị igbo na anụta agbọghọ achụfu agaji ịghọtago onye nke ikpetamazụ ahụ ọ nụrụ wee mụọla ya ụmụaka ịtọ ụmụ nwoke naabọ na ofu nwaanyị so o wee na-emegbuzi nke mbụ ahụ o bu ụzọ wee nụta so wee luo the man wee chọrọ ịnwụ ahụ nke ya ịghọtago o wee kpọọ ụmụaka ya nke ndị nke ahụ ọ like wee sị fa na ya chọọ ka fa jee n'ime ọfịa ga gbutere ya anụ ya like onye ọbụla ga-emere ya ife dị ya n'obi onye ọbụla maala obi ya si ya ga-ewetara ya that thing iwetara ya ife bụ obi ya ya ewere akụ ya niile wee mee gịnị nye gị n'aka so o wee were egbe were mma wee yego ụmụaka ndị nke ahụ ọ like si ha wee gaba n'ime ọfịa onye ga-egbute anụ wetara ya ka e were oke ya wee yego unu niile ana ọ lụrụ ụnọ enu welu ebe enu yego onye nke ọ nụtara ọfụụ welu ebe nke ana yezi onye nke ọ nụtara nke mbụ ya the first wife so nwa nke nwaanyị nke izizi afụ ka ndị nke a ji egbe wee na-aga so wee gakwuru mma ya sị aa ka ihe ndị nke a na-asị ya na ha na-eje ije gbata anụ n'ime ọfịa ịghọtago so o wee sị ya gakwuru mpa ya ka ọ maa ka mpa ya ga-enyekwu ya egbe nke ya ịghọtago ka o were ya gaa n'ime ọfịa je gbute anụ o wee gakwuru mpa ya mpa ya wee sị ya si ebe a pụọ na ọ bụrọ ya bụ onye mụrụ ya nke a nke ọzọ kọba nnọọ kọba kọba kọba kọba the boy wee bere akwa bịakute mma ya ịghọtago ozugbo o bu akwa bịakute mma ya mma ya wee welu isi akwa ya wee dọkọta isi akwa ya ọnụ wee were ya keelu the boy rubber kechelu the boy rubber wee were ya ye the boy si the boy ya gaba n'ime ọfịa na ọ ga-agbagbute anụ tata ịghọtago the boy wee welu rubber ahụ wee banye n'ime ọfịa so o nwere ụnụnụ a na-akpọ ịgọnọ ịghọtago so the boy wee fụ ụnụnụ ahụ wee gbaa ụnụnụ ahụ lọba kpaa ụnụnụ ahụ wee si from elu ebe osisi ahụ ọ nọ na wee daa n'anị gbee so ihe dafụ the boy n'ọnụ bụ nne m agba m ịgọnọ gbamgbam nne m agba m ịgọnọ ndị ji egbe agbaghị ịgọnọ gbam ndị ji mma agbaghị ịgọnọ isi akwa nne m gbara ịgọnọ gbamgbam ịgọnọ gọnọgọnọ gọnọ gbamgbam ịgọnọ o wee buru ya so the boy wee kpụnite ịgọnọ ahụ wee kpụrụ ya pụtakwa na main road wee kwekwaa the same egwu nne m agba m ịgọnọ gbamgbam nne m agba m ịgọnọ ndị ji egbe agbara ịgọnọ ndị ji mma agbara ịgọnọ isi akwa nne m gbara ịgọnọ gbamgbam ịgọnọ gọnọgọnọ gọnọ gbamgbam ịgọnọ so wee kpụrụ ozugbo ozugbo eh, ụmụaka nwaanyị nke ọzọ

wee gosi ya mma ya mma ya sịrị ya sị mma ya wee gwa ya sị ya ya bukwere ịgọnọ ahụ jee gosi ya mpa ya ozugbo the boy wee buru ịgọnọ ahụ wee gaa gosi ya mpa ya mpa ya wee dịcha happy mpa ya hate-iri ya since mpa ya wee dịcha happy ya wee sị ya gaa hụọ ya gaa shie ya n'ọkụ ọ gaa hụọ the ịgọnọ hụchaa the ịgọnọ were sielu ofe egusi ee eh. hmm. sichelu ofe egusi wee butere ya this man with nri ji nri ji a sụrụ asụ the man wee richee nri ahụ ndị nke ọzọ niile wee kpụrụ egbe gbata onwe ha anụ ha gbatara ịghọtago so the man wee were akụ ya niile wee mee gịnị wee nyega the boy and mma ya bụ first eh, wife ịghọtago so ụmụ ibe unu soro m wee tụ n'okwu a ịghọtago nke a na-egosi na ọjị eze mee gịnị dịkwa eze n'aka so anyị ga-ewetara unu okwu a izu ụka ọzọ na-abịa onye nụ ozi a unu nyere m aka gbasa ozi a ebe niile a na-ekwu ekwu a na-eme eme unu ma nụ ngwanụ udo dịrị onye ọbụla ka ọ dịkwa na izu ụka ọzọ